aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene Landirani moni kuchokera kuno kwa abale anu ku Nyasaland. Kaya zanu zonse zikuyenda bwanji kumeneko? Kunotu ayi ndithu zonse zikuyenda bwino. Onse aja mwanjiwa a Nyamazawo, tauni, kafadala, namagetsi wangayu osayiwala mwana wathu uja Goloso. Onsewa amakupatsani moni. Akuti mwasowa koma. Pang'ono ndi pang'ono tinayamba kuvomereza kuti mm, basi Inuyo tinabetsa. Zoti mukadzatulukirenso kuno zikumakhala zinthube zokayikitsa. Komabe, tikuyamika Ambuye kuti angakhale zilumika zochuluka zapita, koma kalata yokha sitimasiya kukulemberani kukukumbutsani kuti muli ndi kwanu. Ngakhale masoseji kumeneko atakoma bwanji, kwanu ndi kwanu. Kwathu kumangokhala kukumbutsanibe kuti m'thengotu mudalaka njoka idakanika kukhalamo ndithu. Tsiku lina mudzatipeza. Ngakhale simutiyankha kalata zathu komabe woimba wina wake adaimba kuno amati chilipo chidafuna m'bale chilipo chidafuna m'bale chilipo koma chimene chidzakupangitseni kutikumbukira Kumwambaku ndiye zizindikiro zonse zikuyenda kuti mvula ikhoza kuyamba kugwa nthawi ina iliyonse kuno. Moti panopa ndife anthu otanganidwa kwambiri kumunda achimwene. Ifetu si a nthyamba ayi, a manja lende, manja akape, ayi ndithu! Ifeyo zija za chuma chili munthaka zija, ee! tinazigwiritsa kwambiri ndife ake nthawi ngati ino loko kuti mubwere ku nyumba kwathu mudzacheze ayi ndithu macheza ake amakhala okupatsani khasu kuti tiyeni nkhani zinazo tidzikatherana ndime ikuyenda takhala tikupanga zimenezi kwa zilumika zochuluka ndithu mwinano nkhani ndi yomwe ija ndakhala nkumadandaula ija kuti khasu ndiye taligwira kokwanira msana ndiye tapinda kokwanira ulendo wina wake zikatiyendera bwinobwino amwene a ofunika nafenso tipeze mwina mwake ting'ombe tathu tolimira makasu ake omangirira ku ng'ombe mwina mwake padzioneka kusintha amwene chifukwa khasuli kuligwira nthawi yayitalinso pena pake ndikuona ngati likutikalambitsatu mwachangu ujeni mapulani amene ndili nawo pakadali pano okhudza ulimi aa ndichita bwino amwene zaka za m'mbuyomo timakolola inde koma vuto lakhala ali namagetsi wangayo namagetsi kupirira kumakhala komuvuta koopsa tikakolola bwinobwino ndiyetu asaone oyenda ogula chimanga kapena mpunga akudutsa kumalengeza kuti tikugula mpunga tikugula mpunga nthawi yomweyo nkhani imakhala yoti ayi obwande bodza ino ine nandolo wanditopetsa tiyeni tigulitseko pang'ono mpungawo tiguleko kanyama tichotse dalazi mkamwamo ndikudziwa kuti muzinena kuti awo bwande nanga ndiye kugulitsa zinthu zakumunda ndikolakwika Ayi, sikolakwika zoona, koma vuto lalikulu lakhala mmene takhala tikugulitsira mbewu zathuzo, makamaka mpunga. Aaa, amwene! Amwene, anthu amalonda akhala akutibera kwambiri. Nanga inu, mungakhulupirire kuti kwathu kuno pogulitsana mpunga timangoyezerana mu ndowa? Akuti kachibinyira aka tikugula mwakuti, ndowa iyo ya pulasitikiyo tikugula mwakuti. Kulephera kupempha kuti kodi bwanji otigulanu mudzikhala ndi sikelo tidzichita kuyezerana? Akuti ayi zochedwetsa zimenezo, Bwande inu! Muthumba umomo la 50 kilogalamumo mmalowa ndowa zitatu basi nde zikakwana zitatu basi thumba lakwana koma kuchiona chindowa chakecho tsopano ee chothasalalatu chachikulu koopsa moti amati akathira muthumbamo kamodzi ine mtima wangawu kumachita kuti zitu kunyamukamo chifukwa nde ee chimatapa chindowa icho mmenemo ndi mmene anthufe tikumaberedwera achimwene kwathu kuno malonda kumachita ngati akalekale a msintho eti omayeza mu ndowa sikelo bwanji atayi zochedwetsa mm, umbava wina wake amakhala kuti akupalidwa mamba ndithu malonda ngati awa amwene wina wake amakhala kuti akulirapo ngati siwogulitsa ndiye kuti ndiwogula komabe wina wake amakhala kuti akuyalidwa udzu pa mimba basi ndikudziwa kuti mukudabwa kuti obwande nkhani imeneyinso yabwera bwanji Ayitu, ndangoyikumbukira, mu nthawi ino imene bungwe la Malawi Bureau of Standards likukumbukira kuti lakwanitsa zaka 50 likugwira ntchito zake kwathu kuno, limatidziwitsa za zimenezi. Kuyambira chaka cha 1972 mpakana 2022, bungwe la MBS, dzaka 50 tsopano. Nde amatikumbutsa kuti malonda akamachitika. Osamayeza ndi maso kuti mmene zikuonekeramu zimenezi ndiye kuti zimenezi ah, zikhoza kukhala za mtengo wa ah, wakuti ayi ayi ndithu sikelo imayenera igwire ntchito mpunga ena ogulitsa amawuyika mukandowa kuti pansipa akaphwanyaphwanya kuti usalowemo wambiri akawudzadzitsa ndiye umveke tolotolo koma chilungamo akuchidziwa kuti pansipatu sikuti walowamo mpunga wambiri ndi kumupala mamba ameneyo Malonda oyeza mu bigiri ya pulasitiki, ayi ndithu, akuti padzikhala sikelo. Nthawi imene ndimamuuza Namagetsi wangayu za zimenezi, ndiye monga mwa nthawi zonse, amati adzichita makani. Ayi Obwande, eh, nanga poti sikelo m'mudzi mwathu muno mulibe, eh, analanda a bungwe la Malawi Bureau of Standards'lo, akuti anachita kuwaona atatulukira ngati asilikali achamwaka odzadulitsa msonkho. Ndiyetu akuti tsiku limenelo amalonda a masikelo achinyengo kunali photchophocho kuthawa, kuthawira m'mabango, kuthawa a bungwe la mbs. ndiye akulankhula zimenezo namudula namagetsi kuti komatu zinazi kumakhala kufuna amwene mavuto enawa timachita kuwayamba dala ku bungwe la malawi bureau of standards chilichonse chimakhala chadongosolo amwene anthufe ndi amene penapake timalakwitsa si masikelo onse opezeka pa msika amene ali ovomerezeka kuchitira malonda nchifa chake amakhala ndi nthawi yoti sikelo zonse zipite ku bungwe la malawi bureau of standards akazione ndi kuzimata chilolezo choti zizigwiritsidwa ntchito pa msika sikelo zina zimene zimapezeka pa msika anthu amagwiritsa ntchito kuyezera shuga kaya ufa si sikelo zovomerezeka ayi sikelo zina mmene eni ake komwe zochokerako adazipangira anazipangira kuti izi munthu pomaphika ku kitchini akafuna kusakaniza kuti kaya ufa wa tirigu ukhale olemera bwanji nanga shuga alowe mochuluka bwanji adziyezera zimenezo osati kukakhala nayo pa msika kumayezera zinthu zimene anthu akugula ayi ayi nchifukwa chake abungwe la mbs amafuna kuti sikelo zikayezedwe akazione ndithu ndipo bwinolake amakhala kuyenda kuyambira ku chitipa mpaka na ku nsanje pali ponse kuyeza masikelo ndi kuona ngati ali ovomerezeka achimwene koma monga mwa nthawi zonse alipobe akamberembere ena amene amakonda madulira nthawi ngati iyi zikamachitika zoyeza masikelozo ena amakhala ali duu m'nyumba mwawo asakakumana ndi a bureauyi ndi sikelo yawo amenewo ndi amene nthawi ina yake amakhala ali photchophocho kuthawa akakumana ndi a mbs lamulotu lokhudza muyezo wa katundu kaya masikelo ndi losavuta kulitsata kwake koma lamulo lililonse likakumana ndi anthu ofuna kuchita za ukamberembere ndiye amakhala kuthawadi m'mabango photchophocho zinthu zabwinobwino ujeni Ah, ko- kodi ujeni zija za nthawi ya mango ndi hazenolo zija zikhala bwanji kodi nthawi yake imakhala mango a mchereyi kapena tidikire akayamba kupsa chifukwa pano ndiye masapota a hazenolo ya umphawi ndiye akutivuta mmakwalalamu amwene mpaka naitiyamba kusalala eti kukulupala bwinobwino akuti mtendere wapanikiza pamwamba pamwamba basi eti mpaka kumaphulitsa makombola eti sabata iliyonse pa pa pa pa pa pa pa pa Hmm. ayi ndithu chaka chino tiona zosaona koma zooneka kuti zitha bwanji atha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amafuta kunyasalande sungamvetse